Seo mise, Leithreas Lú. Is breá liom mé féin a shruthlú síos an leithreas chun taisteal siar san am agus chun praiseach a dhéanamh den stair. An t-aon fhadhb amháin ná an bheirt seo, Fionn agus Nóra. Loiteann siad mo phleananna lena meaisín ama féin, Siana.

Tusa.
Tusa. Tá an cigire comhshaoil ag an doras.
Sss! Ná habair faic!
An é seo tigh Lú Leithreas Ó Séarachais? Is mise Leithreas Lú Ó Séarachais agus ní tigh é seo. Seo é Lí Lú. Is tionchaire mé agus sruthaím beo ón... Is mise Cigire an Chomhshaoil agus tá tuairisc tagtha ó Roinn na Timpeallachta gurb é seo an zón is truaillithe ag an meatán in Éirinn. Tá an t-aer anseo déanta as ocht deag fán gcéad meatán, rud a chiallaíonn ná fuil sé sábháilte d'aon duine daonna. Gan dabht ní raibh cliú dá laghad agam. Tá sé sin uafásach! Is gás ceaptha é an meatán a chuireann leis an athrú aeráide. Tá Roinn na Timpeallachta ar a dhícheall rialú a dhéanamh ar astaíochtaí meatáin agus de réir sin tá sé de dhualgas orm scrúdú a dhéanamh ar do lí. Cad é sin? Tá sé seo náireach! Sárú trí, tríocha trí agus céad is trí déag go léir ar a mhullach a chéile agus. Is léir nach bhfuil tú chomh glan san! Thug tú francach isteach leat. Tar anseo, a Dhónaill. Dia dhuit a Chigire Salachar. Níl ansin ach teidí agus táim chun é a bhaint duit. Tá seacht lá agat an áit seo a ghlanadh. Murarbh fhéidir le mo mhamó a dinnéar a ithe ar an urlár seo, dúnfar do lí agus cuirfear deireadh le sruthú bheo.
Ach mise ag glanadh? Ní cheapfainn é. Beidh réiteach eile ag Leithreas Lú ar an scéal seo. Hello a dhomhan mhór go léir! Cé a aontaíonn liom go bhfuil na cigirí comhshaoil imithe ó smacht, ag tabhairt amach is ag bagairt? Is fuath liom cigirí! Deireadh le rialacha! Ó, a leantóirí, tuigeann sibh i gcónaí mé. Tháinig an cigire garbh chugam agus thóg sé uaim mo chara is fearr, Dónall. Ó, ó, céad fán gcéad, cuir na cigirí comhshaoil i bpríosún. Níl aon rud salach faoin meatán, is gás álainn é. Gás nádúrtha.
Is gás ceaptha é meatán. Athraíonn na gásanna ceaptha ár n-aeráid. Méadaíonn siad líon na stoirmeacha, na dtinte fiáine, na dtubaistí nádúrtha.
Níl tionchar ag na gásanna ar an aeráid. Broimeanna abú! Is cuid álainn den dtimpeallacht é an meatán. Táim chun é a chruthú. I leithreas? Conas a ceapadh? An bhréag seo faoin meatán a bheith díobhálach don dtimpeallacht. Ní haon bhréag é. In 1859 chruthaigh an t-eolaí Éireannach John Tyndall go dtógann dé-ocsáid charbóin agus uisce i bhfoirm gáis teas isteach. Is ón dteoiric sin a thagann ár dtuiscint ar an athrú aeráide agus ar ghásanna ceaptha cosúil le meatán inniu. John Tyndall in 1859. Táim chun stop a chur leis!
Tá an obair bhaile seo ag tógaint an oiread ama. Teastaíonn uaim dul amach ag imirt caide. Níl ach trí cheist eile againn. Ceist a trí déag, Cad ina thaobh go bhfuil an spéir gorm? Mar ná fuil scamall sa spéir. Hum.
Tá an cheist sin suimiúil. Deir sé anseo nach bhfuil eolaithe cinnte cén fáth go bhfuil an spéir gorm, ach go gceapann siad go mbaineann sé leis na broimeanna gorma a scaoileann na héin. Caithfidh ná fuil san ceart!
Ceist 14, Cathain a d'imigh cathair Chorcaí faoi uisce? Maireann man tinn i gCorcaigh. Ceist 15. Cathain a bhí an Díle Mhór ann? Ní raibh aon Díle Mhór ann. An bhfuil rud éigin mícheart? Ní fhaca mé riamh tintreach ladhrach le mo shúile féin. Conas a tharla sé seo? B'fhéidir go mbeadh fhios ag Síona. A Shíona, an bhfuil tú ceart go leor? Cad atá ag tarlú? A Nóra, cloisim thú. Tá an t-am amú. Tá an aeráid ina cíor thuathail mar ní thuigeann éinne cad iad na gásanna ceaptha. Cad iad na gásanna ceaptha? Tá na gásanna ceaptha thuas sa spéir. Áirítear meatán, dé-ocsaíd charbóin agus uisce i bhfoirm gáis ina measc. Bailíonn siad an teas isteach ach cuireann siad stop leis imeacht. Eolaí Éireannach, John Tyndall, a tháinig suas leis an teoiric sin sa bhliain 1859. Conas a athraíonn sé sin an aimsir? Ligeadh do na gásanna ceaptha méadú san atmaisféar. Théigh sé seo an t-atmaisféar agus dá dheascaibh sin, adhaimsir ná fuil éasca le tuar a bhíonn anois ann. Tá an aeráid athraithe ag na gásanna ceaptha athrú aeráide a ghlaotar air seo. Mura n-éiríonn le John Tyndall an eolaíocht sin a chruthú agus a chur os comhair an phobail i léacht ar leith in 1859 ní bheidh na fíricí ag an gcine daonna dul i ngleic le le hathrú aeráide! A Shíona, tabhair siar sinn!
Féach é seo, Londain 1859! Agus féach air seo, Éire sa lá inniu! Mura mbrostaímid beidh loch mór millteach in áit Chonamara! Agus féach ar na tráchtanna! Níl fhios ag éinne faoi athrú aeráide. Caithfidh Tyndall a rá leis an bpobal faoi na gásanna ceaptha amárach nó ní bheidh seans ag daoine an t-athrú aeráide a stop.
An tusa John Tyndall, an t-eolaí mór cáiliúil? Tháinig tú suas ar cheann de na teoiricí is tábhachtaí riamh! Is teip ollmhór mé. Ní hea. An tusa? Nach sibh atá fiosrach ar bheagán aithne? Ach ansin, ar éigean atá aithne agam orm féin. Agus ní bheidh aithne go brách arís orm sa halla léachta. Sa halla léachta? Sea.
Fuaireas an léachtóir is fearr leis na daltaí, trí bliana as a chéile! Ach tar éis na hoíche sin. Agus sin é mar a thuigfeá struchtúr an uisce. I bpáipéar a d'fhoilsigh mé roinnt blianta ó shin, nuair a chruthaigh mé go súnn an dé-ocsaíd charbóin agus an t-uisce i bhfoirm gáis, i bhfoirm gáis. Ligeann siad gan bhréag, súnn siad an teas isteach. Má smaoinímid air seo i gcomhthéacs an atmaisféir go ginearálta, sé sin go bhfuil suas le 3% de déanta den dé-ocsaíd charbóin agus an t-uisce i bhfoirm gáis, An t-uisce i bhfoirm gáis. Tuigimid uaidh seo go bhfuil ról ar leith ag na gásanna le. Th'anam 'on riach! An bhfuil duine éigin breoite? Tá Tindall ag bramarnaigh! Cé hé tusa? Is léir gur Cleasaí tú! Tá Tindall bréan! Tá Tindall lochtach! Dún do chlab! Is mise an saineolaí gáis agus is iad na gásanna is fearr.
Níl aon aithne agam ort. Cad é do shainspéis taighde?
Ó! Gásanna agus Bramarnaigh! A chairde, tá an fear seo salach brocach. Beidh orm mo shaotharlann a dhúnadh síos.
Mo shaotharlann? Rith leat anois! Mura bhfuil tú imithe as mo radharc laistigh de thríocha second, dúnfaidh mé do shaotharlann. Is mise an Cigire Gáis. Tá go maith! Ar bhailigh an aibítir gháis leis? Á, bhí sé chomh náireach. Is ceap magaidh mé. Ní labhróidh mé go poiblí go brách arís. An fear gránna sin, b'é siúd Leathras Lú. Á, seo í an chúis go bhfuil an rud athraithe. Ní bhfaighidh éinne amach faoi ghásanna ceaptha mar gheall ar leithreas nó. Réiteoimid é sin. Nach bhfuair tú an léachtóir is fearr trí bliana as a chéile? Bhí mé le léacht onórach a thabhairt amárach ach anois ní ligfeadh an eagla dom. Caithfidh tú an léacht sin a thabhairt agus an scéal a scaipeadh. Seo í do dheis. Seo é an léacht is tábhachtaí a thabharfaidh tú i do shaol! Ach ná bíodh eagla ort, smaoinigh ar na pointí crosta go léir a mhínigh tú. Hmm.
Is dócha.
Os comhair na sluaite daoine ag foghlaim uait, ceisteanna ag teacht go tapaidh, an eolaíocht a shábhálfaidh gach duine á chraobhscaoileadh agat.
Sluaite daoine? Nó sluaite móra? Léachtóirí, ollúna, saineolaithe, mic léinn, an pobal mór?
Agus an t-ollamh nua gránna sin, ní labharfaidh mé go poiblí go deo arís. Amach, amach! Tá sos uaim!
Sa tóra raibh bailithe bainte. Níl aon réiteach ar seo, Johnny. Aha! Sealúin!
Johnny Test. Sea! Níos gasta, níos gasta! Beidh sé seo ar fheabhas ar fad! Tá! Crikey!

Tá brón orm a Fhinn. Chuaigh mo stiúrthóir inmheánach ó smacht. Fan soicind anois! An raibh riamh fadhb ann nár éirigh linn a réiteach nuair a d'oibríomar lena chéile? Ní raibh.
An cuimhin leat an uair gur chuir leithreas Lou Meg Jemison ina chodladh agus an spáslong faoi lán seoil aici? Dhúisíomar í leis an bhfeadóg réiteora a bhí agam i mo phóca. Ach b'in é do smaoineamhsa. Sin é atá á rá agam le chéile is fearr sinn. Ach tá rud amháin ag déanamh tinnis dom, a Nóra. Tá a fhios agam conas a dhéanfaimid Tinder a mhisniú. Réiteoimid é sin. Ach cá 'na thaobh go bhfuil an spéir gorm?
An bhfuil sibhse a rá liom nach bhfuil a fhios agaibh cén fáth go bhfuil an spéir gorm? Féach ar an bpriosma. Féach air go géar. An bhfuil tóirse ag éinne? Go raibh maith agat. Hmm. An-shuimiúil ar fad. Hmm. Tá an solas anois bán ach féach ar an priosma agus bogha báistí.
Bogha báistí?
Sea. Luíonn solas i ndathanna. Gluaiseann siad cosúil le seo, cosúil le tonnta. Tá an tonnfhad is faide ag dearg agus an tonnfhad is giorra ag corcra. Tá gásanna thuas san aeráid a lúbann agus a scaipeann agus a scarann gásanna. Tá an tonnfhad fhoirfe ag gorm, ós rud é go scartar na dathanna síos go dtí an domhan, agus scartar gach dath eile thuas in airde go dtí an spáis, de réir a thonnfhad shainiúil féin. Agus sin í an chúis go bhfuil an spéir gorm. Is é gorm an dath is fearr liom. Mise chomh maith. Samhlaigh dá mbeadh an spéir corcra. Ar aon chuma, ní raibh uaim ach oideachas a chur ar fáil. Amach libh, caithfidh mise filleadh ar ais go dtí mo chuid ealaíne. Tá todhchaí geal romham. Níl.
Gabh mo leithscéal?
Tá do chuid ealaíne. Sea?
Bhuel.
Conas a chuirfinn i bhfocail é?
Déarfainn, déarfainn féin go bhfuil sé thar a bheith, bhuel, féach air, gásanna, solas, teas, an t-atmaisféar, an rud a fheicim i do phictiúr nó mothúcháin láidre. Hmm.
Mothúcháin? Gásanna, solas, eolaíocht! Táim ag péinteáil mo chuid eolaíochta! Teastaíonn uaim bheith i mo eolaí! Ach tá eagla orm. Ná bíodh!
Cabhróimid leat!

Ceaptha sa téamh domhanda. Tá tú ullamh! Lig do na fíricí labhairt.
Tá sé in am.
A dhaoine uaisle, is iad na gásanna ceaptha Ábhar na léachta inniu. Cloisim go bhfuil an té a chuir isteach ar mo léacht seachtain ó shin i láthair arís inniu! Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt duit teacht aníos go dtí an stáitse. Tar aníos má tá sé de mhisneach agat!
Dia dhuit, a chara. Tá súil agam go bhfuil biseach ort.
Tá, agus tá misneach agam. Éist leis an mbuachaill cróga! Is iad na fíricí a labharfaidh anocht. Bhuel, is maith an rud é gurb é mise an t-eolaí is fearr ar fad. Ar mhaith libh an Aibítir Gháis a chlos? An Aibítir Gháis, a dhíspeagthaigh! Seo linn, éistigí liomsa! A, aol, B, broim, C, cac, A, D, dheireadh thiar, E, cac éin, F, fool, G, gás! Conas?
Má tá aon ní a thuigim, tuigim gás, a dhuine uasail. Séid suas é, a chara!

Tá na gásanna go hálainn, tá do smaointe craiceáilte, teastaíonn uaim dul a chodladh, tá do chaint chomh leadránach, gásanna go hálainn, cuireann siad dath gorm ar an spéir! Bréag!
Baineann dath gorm na spéire le dathanna a scaipeadh trí na gásanna. Níl dath ar na gásanna féin, tá na gásanna trédhearcach agus tá tusa gearr-radharcach, má tá eagla ort téir mall! Ná bíodh náire ort, glac cabhair, lean an eolaíocht, déan difríocht, lig do na fíricí labhairt. Má tá eagla ort, téir mall, ná bíodh náire ort, glac cabhair, lean an eolaíocht, déan difríocht, lig do na fíricí labhairt. Tá gnáth-aimsir geallta arís! Tá sé seo go hiontach! Pé fadhb atá sa domhan, is féidir brath ar na páistí é a réiteach! An bhfuil sibhse ag postáil fúm cheana féin? Is tionchaire comhcháiliúil mé, cé nach maith leis na daoine istigh anseo níos mó mé.
Bhuel, Tá an aimsir! Aimsir baimsir! Tá mo leantóirí dílse i gcónaí agam. Aontaíonn gach duine liom ar líne. Is dócha nár theastaigh uait ach likeanna agus aird ó na daoine sin, ní fíorchairde iad, agus is cuma leo faoi na fíricí.
Fíricí níricí! Sin iad mo leantóirí dílse! Ach ní hionann leantóir agus cara.

agus bhunaigh na Lochlannaigh cathair Chorcaí idir 915 agus 922. Tá na leabhair cruinn ceart arís!
Amach linn!

Ah muis. Lean an moncaí sin!
Tar anuas as sin! Agus an Aoine ina dhiaidh sin, Curious George ar ais sa dufair. Bhí'n ceart a'd George, an-smaoineamh a bhí anseo.
Curious George na scannáin, gach Aoine ag 25 tar éis a sé.